Right. It's- funso lanu lachiwiri eh, kuti nditatenga chipanichi ah, zikukhala ngati zikutere zikutere eh, ndimati eh, eh, nzabwinobwino kuchipani kwathu nzabwinobwino um, eh, muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wake uuse mumtendere ndi nthawi imene mwina chipani chingatha kusokonekera komano Chikanatha mwina kupita ku kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuakuu athu ene makamaka olemekezeka a Kaliati, a secretary general athu olemekezeka a Kambala ndi akuakuu ena amu amu central executive committee ndi mu nec adayesetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa a dignified sending. Ndikufuna kuti anagwira ntchito yabwino komanso adayesetsa kuti chipanichi achigwire chisasokonekere mu nthawi yowawitsa yovuta ngati imeneyi. Muona kunena kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party and chipani chimenechi cha utm pansi pa utsogoleri kwambiri. wa secretary general olemekezeka mayi kaliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kutere koma chinakhalabe chimodzimodzi mpakana tidapita ku convention tidapita convention tabwerako tiku- tidakazitolerabe tikupita chitsogolo ndi zabwinobwino ine nditangofika kuchoka ku mzuzu Tsiku linafika ndinafika Tuesday kuchokera ku Mzuzu. Wednesday ndinakacheza ndi olemekezeka a Mai Kaliati kuwayamikira kuwayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipani ichi bwino bwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga ndi zoona kuti olemekezeka Mai Kaliati zonse zabwino bwino tikhala tikuyenda nawo bwino bwino mpakana kutsogolo. Komanso ndinacho nditachokapo ndinapita kunyumba kwa kwa kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso monga iwonso a founding member. a wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwabasi. Sindikukhulupirira kuti tikhala ndi mavuto ena aliwonse kupita patsogolo. Komanso nditachokapo ndinapita kwa olemekezeka a Dr. Mtumbuka. Tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino. Ndikukhulupirira kuti kutsogoloku tikhala tikuyenda zabwinobwino. Komanso ena a iwo amene sanachite bwino ma position osiyanasiyana nawonso ndinakhala ndikuwayitana kuno ku ofesi tikucheza nawo kuti tiyeni tigwire ntchito limodzi. As my statement ndinawerenga ija ya ku chipani ija mudayimva kuti no tonse tigwire ntchito limodzi ngati utm.

N'kuona kuti mukapita 1992, 1994, um, mwina 1990 to 1994, analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za mcp ya nthawi imeneyi mabungwe osiyanasiyana akunja a mdziko muno pac ndi ena otero mabishopu athu anathandizira kuti zinthu zisinthe ndiye mukaziona kuti zinthu ziku- zikukhodzokera zikulowera koyipa nthawi zina anthu ena amatha kuthandizana Ndiye nchifukwa ndinalembera mabungwe osiyanasiyana kuti ee zayamba apa za- tabwereranso kwa kale kuja ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titiuza anthu ambirimbiri amene aphedwe mu njira imeneyi chifukwa ifeyo ifeyo a utm ndipo ndineneretu ifeyo a utm paliponse pamene tikuona kuti sizikuyenda tikapezeka paliponse pamene tikuona kuti boma likulephera ntchito yake ife ango ango tikonzekera tizikhala pa msewu cholinga mavutowa athe sitifuna tidikire kuti tidikire mpaka chaka cha mawa septemba tilowe mboma mavuto a njala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta titidikire chaka cha mawa kuti adzathe ah Sitidikira zimenezo yayi. Tifuna mavuto akonzedwe panopa ndi omwewa. Abweretsa okha akonzenso okha. Ife tizapeza atakonzedwa kale chaka chamawa. Ndiye kuti mavuto akonzeke apapa apa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa ma solutions. Vuto ili layambika chifukwa cha ichi, mukonze chakuti. Vuto ili layambika chifukwa cha ichi, mukonze chakuti. Vuto ili layambika ena amati ndikuwauzira mayeso. Ndawauziradi mayeso. koma mwana kumuuzira mayeso amalepherabe ngati ali mbuli koma tikuona kuti zakanikabe ndiye zikamakanika mavuto akamapitirira titatha kuwauza ife tikhala pansewu pamodzi ndi amalawi amene akulira akupsinjika ndiye ife sititopa tandineneretu apa sititopa sitifowoka sitikuopanso munthu aliyense dzikomo ayaya mathawa ujeni ee koma ku ulendo winawo tikakumana komweko sitikathawanako ayi chifukwa ife sitikuopa ayi. Ndiye a mec ndi ena onse ta, ta, tawalembera.